Um, and the mission of the Igbo community state level, ebe ọ bụla enwegasị Igbo community na obodo dị iche iche ọ bụrụ adị mma ka o nwee otu e si ama nụ na central body na o nwere ndị and eh, abịakwu n'anya awụ na gọọmenti Ogun steeti na gọọmenti dị iche iche na other steeti mana Ogun steeti ka anyị anyị face nke ofe gọọmenti Ogun steeti ihe a ma wụ Igbo community even a chọọ iweta akwụkwọ from gọọmenti house a na-edere Igbo community anaghị edere ya Aka Ikenga ma Ọhanaeze ma ya na-edere Igbo community n'ọzi n'egwu ti ndị wetezi agwa amago ndị na-ejenye ọrụ Igbo community akwụkwọ from Enugu one letter Professor Ben Nwabueze dere some time ago for as a directive to Ogun State ọ sị ka e mee affiliate to ka Ogun State Igbo community mee affiliate to na nọmba 4 Park Lane bụ International Headquarter Ohanaeze leta bụ ebe ahụ si Ogun steeti I mean si Ogun steeti that time bụ eh, Igbo community signed by Professor Ben Nwabueze mgbe ọ mụ ajụgburu anụnwa mere ya
because mgbe m pụtara ịzọ youth president abịa ha na-ada asọ ha na-ada asọ ha some people asị ah, o ji ego o je mefu ego ya o je mefu ego ya na ebe a na ụlọ elu a ka a nọ saịnara m akwụkwọ m ji wee zọọ youth president I think 2011 ebe a ka a nọ saịnara m akwụkwọ and Onowu a nọ ebe a bụ onye gwara chairman bụ Ogbu ya saịnara m the akwụkwọ Ogbu achọghị ịsaịn ya but Onowu a nọ ebe a bụ onye sị saịnara m akwụkwọ ọ saịna ya m wee jeje submit ya from youth president ọhaneze ndị igbo ogun steeti Igbo community ogun steeti ka m ji wee bụ whatever I do. Igbo kwenu Igbo kwezuonu mụ awụ high chief Mike Ohamuka I am from Imo State, Akata. Then ebe awụ m Ogbuefi Ezeabata of Akata land. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Igbo kwezonu. Na obi dị m ụtọ mana nwere ife mana ndị kwuru okwu ekwucheghị ihe niile so mana ọ nwere ihe m chọrọ ka m tie maka ebe ndị Igbo nọ ịfụnanya na-adị ịdị n'otu na-adị afa m bụ High Chief Honorable Charlie Solomon Ndubuisi Ukwueze so the youth president Igbo community Ogun State

maka onye a sịrị jide ka o ji ihe o ji amaka wee na-ekelekwa ndị nọ na table maka ọ dịghị easy nchịkọta obodo onye isi adịrọkwa easy maka everybody ga na-agba attack onye ọbụla ga na-agba attack ihe ọbụla a na-achọ ka o mee mistake ka anyị bido kwuwe ọ dịghị easy chineke ga-agba unu ume nye unu amamihe ogologo ndụ na arụ isi ike ma ndị anyị bụ ndị igbo community onwere ụfọdụ na ihe na-eme n'obodo a na na ndị Igbo ihe ọbụla onye Igbo mere nke ya na-apụ iche mana ndị ọzọ ome nke ha ha na-alakwa onye Igbo ga-eme nke ya eburuzie ya n'ike i lee na obodo anyị taa anyị enwerọ peace even in our home ihe ọbụla anyị mere ụzọ be anyị adịghịzi ịga aga anyị amarọ nke anyị ga-eme eme asị na ka anyị mere bụ ife a mana ọ bụrụ na otu anyị si nwee nnọkọ maka asị obodo ọbụla ị gara ma onye Igbo anọghị nwanne si ebe ahụ narị ewu
bọcha igbo kwe igbo nwa mụnwa na-aga n'iru afa mụnwa bụ ichie agụmba ichie ndị igbo Ishasi Denro in Akute Ifo local government. bụ onye m na-enyere ndị Igbo aka n'ebe m nọ due to ọrụ m na-alụ ọrụ m na-alụ bụ part of Omonile anọ m into estate agent o nwee onye Igbo niile nwee problem na my side ọ mụwa ka ọba ka a na-akpọ ka amalụ ka anụ m lele kọs m ele a enyekwa ụlọ esetụkwa ihe gbasara ndị Igbo enwere sịrị ndị Igbo Igbo kwenu
Igbo kwenu Igbo kwezuonụ afa m bụ Honorable Samuel Chukwudi Foduro nwa onye Anambra steeti mụnwa bụ PRO Ọhaneze ndị Igbo Ogun steeti jeneral Igbo kwenu Igbo kwezuenu afa m bụ Udoka Stephen mana ihe eji mara m onye udo mụwa the youth PRO of Ogun steeti under Igbo community so obi aṅụrị m today that na afụgo m my people here afụgo m the two youth nọ na table so ebe m na-eje ebe ọ na-eje na like my people youth can I deal with youth I don't deal with the elders maka enwego ndị elder na table nwekwa akwụkwọ ndị my youth na table na ọkwa emechakwa na therefore anyị na ya our youth president ebe a na the PRO na-agbasa ozi ya bụ minister information Igbo community Ogun steeti ego bụ na ebe a
Igbo kweni Igbo kweni achọrọ m ịgụ national anthem but youth president ama m ka o si dọpụ m the thing n'obi so aha m bụ Mrs. Joy Emeje Igbo community women leader so m na-ekene Chineke because ọ ya mere m ji chọ ịgụ egwu ahụ afụrụ m nnabata in fact ọ tọrọ m ụtọ because onye ị bịara be ya nabata gị ị nwee ike ịchị ọchị ma gwuo egwuregwu

abụ m um, sekretrị Igbo kọmuniti amụ Imo steeti Owerri West be precise ebikwanụ m na Ado-Odo Ota Igbo kwenu
Igbo kwenu Igbo kwezuonu ewuchia obi bụ oke aṅụrị na um, anyị nwere isi lọkal gọọmenti etiti iche iche anyị nwere so onu anyị ji na-esizi ike mgbe niile obi ụtọ m too much bụ na o nwere ụfọdụ ụmụaka na-abụ asị ha ji obodo oge eje ha ebe erefu ha nne ha na nna ha hmm. mana eze ebu n'afọ hmm. erefu ha Chineke duru ha were bịa ga-edunakwa ha n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị afa m bụ Edwin Emesi ejiri m mara bụ Ụkpọ ịbịa ala n'obodo a sị na ịchọrọ ị na-achọ Ụkpọ ọ m ga-akpọtara gị be m mana ọ bụghị sọ m bụ onye Ụkpọ nọ n'obodo o

esi m Enugu steeti eh, m bụ the former chairman of Igbo community so obi dị m aṅụrị too much dịka otu achị ụkpụrụ wee bịa like ebe eze ebu n'afọ ọ bụrụ na ebe ọ na-eme ntọ nọ ife na anyị na-eme n'okwu afọ anyị akọjikwa wee jebe abịa okwuta na wee sịkwa that na jide ka i ji anyị na-ekwe unu nkwa anyị nwere igbo kọmuniti igbo care gọọmenti na-ekwe ụnụ nkwa ebe ife ọbụla ụnụ that is sọpọt ọbụla ụnụ chọrọ of mankind obi n'ije a ga-eso ụnụ n'aha jizọs chineke bụ onye isi ka ọ gbasara anyị aka amara amara nke udo ọganihu na nchekwa ebe ọbụla unu na-eje n'aha jizọs onye nwe anyị mọbiko nke onye chiri ya eze ị fụwa na anyị adịgo relax na agwa anyị na ụmụnne anyị na-ekwukọ e nwe mgbe mụ na-ekwu okwu sị onye ọbụla onye chọrọ ịza ọha na eze ọ za onye chọrọ ịza igbo kọmuniti ọ za afa onye na-edu e and ihe ọbụla ị za n'afa ga na-eso gị na-aga onye a ihe ọ na-aza mụ nwa ma bụ ihe ihe ọ na-aza bụ ike otu onye ike otu onye wee sị na ndị na-akwa baro na-aza ụdịrị afa and true ebe ọbụla ọ batara ị ga-ama na mmadụ bata ọ mụ chenjiri afa a to eze ebu n'afọ ị fụ na afa a na-ezu afa ahụ na-eju a na-ebu eze ebusịa ya n'afọ a mụọ gị ụwa niile afụ gị obi aṅụrị m bụ na ọ na-erote past maka onye amaghị ebe o si wee rigo n'elu ọ ga-agbajisi ụkwụ ọ bụrụ na ị ma na onye delta nwere anyị bụ igbo nwere ka anyị si eche demokrasi bụkwa igbo tradishọn mana bịa bụ aghọta this demokrasi

anyị nwa ji aka anyị disaidịrị ka anyị nọdụrụ zawa igbo kọmuniti maka nke ndị ichekwa ajọ afa e nwere awụsa kọmuniti maka ụnụ na-etokwude ya ma m etokwude a na-aga ekwu etu o si wee e nwere awụsa kọmuniti nwee yoruba kọmuniti nwee igede kọmuniti anyị na-aza ọha na eze onye ọbụla bụ ezigbote okenye nwa afọ igbo obodo anyị ọha na eze ọ bụ ezigbo afa